Wawazfumu wawazfumu lero ndabwera ndi nkhani nkhani yake yokhuzana ndi mnyamata amene waphedwa ndi azipongozi ake mnyamata ameneyu dzina lake ndi amos mukawa amachokera ku mulanje komanso mtsikana uyu mtsikana ameneyu dzina lake ndi zione pitiriza amachokeranso ku mulanje anthu awiriwa anali banja koma amos waphedwa ndi azibale ake a zione umu ndi mmene zilili amos ndi zione adakwatirana ndipo china chilichonse chinali bwino mpakana mulungu anawadalitsa ndi ana angapo Zotsatira zake Zione anayambosintha khalidwe. Adayambopanga zibwenzi panja. Ndiye Amos ankamva mphekesera kuti mkazi wake wayambopanga zibwenzi izi ndi izi koma ankangodikira kuti adzagwire yekha. Ndiye tsiku lina adagwira yekha. Zotsatira zake adayamba kummenya Zione. Wapangiranji zimenezo izi ndi izi. Ndiye Zione adapita kwawo kwa mayi ake kukapanga lipoti. Kuti amuna anga andimenya ndiye chifukwa chakuti mayi ake aja ankapeza thandizo kuchokera kwa Zione khalidwe limene amapanga lomapanga zibwenzi ndi azimuna osiyanasiyana adayamba kumuda Amosi. Zidali ngati Amosi ankamphera msika Zione. Tsiku linanso Amosi adamgwira Zione ali ndi mamuna wina koma zotsatira zake adamukhululukiranso chifukwa chakuti Amosi ndi Zione adali ndi ana. nde iyeyu sankafuna kuzunzitsa ana ake nde zinali ngati mubanja muja ankakakamira ndi amosi sankafuna ana ake akhale opanda bambo nde amakhala amakhala komanso nkumapirira mu china chilichonse chimene amapanga zione zotsatira zake akubanja akwa zione aja adayamba kumuda kwambiri chifukwa chakuti thandizo limene amawathandiza zione lidayamba kuchepa chifukwa chakuti zione sankatakataka kunja zotsatira zake adapanga mapulani ofuna kuthana ndi amosi Ndiye wiki yatha Amosi atachoka ku ntchito sanampeze mkazi wake ku nyumba. Zotsatira zake anthu adamuuza kuti mkazi wako wapita kwa mayi ake. Ndiye Amosi adapita kwa mayi ake a Zione kuja kokamutenga mkazi wake. Atafika kumene kuja china chilichonse chinali bwino. Chongofika kumaloko makolo ake a Zione komanso ndi azibale ake a Zione adamuuza Zione, iwe tsogola kazipita ku nyumba. Amosi adatsala kumeneko nkuti mu nthawi imeneyi Amosiyo adalezera pang'ono. Zotsatira zake anthu aja anamgwira Amosi. Adalipo azimayi atatu. Wina anamkoka zokozera. Ndiye chifukwa chakuti Amosi adalezera pang'ono, anthu aja anali ngati anali ndi mphamvu kuposa iyeyo. Zotsatira zake adamkoka chokozera mpakana Amosi adamwalira. Atamwalira adatenga thupi lake ndikutenga chingwe cha nsapato nkummangirira ku denga la kitchini. anayamboitana anthu amosi wamwalira wazipha yekha wamwalira wazipha yekha ndiye anthu atabwera anthuwa adanena kuti amosi wazipha dzulo kitchiniyo idali yosegula kitchiniyonso ndi yoti munthu sungaimemo idali yaifupi kwambiri denga lake komanso kuona thupi lake limaonetsa kuti munthuyo sanafe dzulo wafa mammawa omwewo zotsatira zake apolisi anabwera atabwera apolisi kuona thupi mmene lilili anazindikira kuti munthuyu wachita kuphedwa zotsatira zake apolisi aja adauza makolo ake amosi Tengani thupili mukasiye kumanda. Adatenga thupi lija ndipo anakalikwirira m'manda. Kenako adaitanitsa anthu aja kuti apite kupolisi. Ndiye panopa nkhani ya Amos ili mkati. Ndiye ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mutengere phunziro. Akuluakulu, mabanja ambiri amatha chifukwa cha azipongozi. Mabanja ambiri akusokonekera chifukwa cha azipongozi. Koma choti mudziwe ndi ichi, Inuyo ngati mwakwatira mwana wawo, simunakwatire iwowo, ndiponso iwowo si azibale anu. Mwangokwatira mwana wawo. Ubale umene ulipo apa ndi chifukwa chakuti inuyo munakwatira mwana wawo. Ngati banja lanu latha, simungapite kunyumba kwawo, simungapondeko. Ndi chimene chimatanthauza kuti iweyo ndi iwowo Palibe ubale wina uliwonse. Ubale wake ukuyambika chifukwa cha iweyo ndi mkazi wako. Nde ngati apongozi anu sakuonerani kukondwa sibwino kumapitako kukhomo kwawo. Ngati apongozi anu akukudani sibwino kumalumikizana nawo apaseni mpata. Mukawapasa mpata sizikutanthauza kuti mumaada mm koma kungowapasa space kupewa zambiri. Akuluakulu khalani osamala mu china chilichonse chimene mukupanga.